oge m gbara bọyị ọ na-abụ a fụ ebe onye igbo zuru ori ndị igbo kwụsị asị ya nwanna kee ife tiri gị n'ụdị a na ejirọ ife a wee mara anyị ọ ka esi ekwu ya kee ife tiri gị n'ụdị a ejirọ ya mara anyị mana i jee n'ụnọ nga niile dị na mba ụwa ọ sọ ndị igbo ka n'ọnụ ọgụgụ ọ sọ ndị igbo ka n'ọnụ ọgụgụ ife ọzọ m aghaghị ikwu bụ ife gbasara mkparị akwụkwọ nsọ kwuru ya ị pụọgodu na akwụkwọ nsọ ọ dị na omenanị igbo nọọ nwata fee nna o buru isi nka nwata sọpụrụ okenye okenye ruo ya ahụ ụdị mkparị ndị ntorobịa anyị na-akparị ndị okenye kịta eh? ịbụ ekeghị ya ndị ntorobịa ka esi agwa jee na WhatsApp group jee na meeting ụmụnna nwata asị na akụyie nwata egwu o chee na ọ bana ọgaranya ọ fụ obere ego n'aka ya ọ gwa okenye nwata kwuwe ọnụ ọ sị na ọ gwaka ya okenye akwụkwọ nsọ wee kwuo na Ephesians na isi nke isii amaokwu nke mbụ ruo na nke ịtọ Ephesians 6 1 to 3 na ọ bụrụ na ị sọpụghọrọ ndị okenye na ndụ gị ama eto ogologo ọ bụrụ ife a m kwuru maka obituary poster gwụrụ ụfọdụ ya na ihe a m kwuru maka obituary poster 95 out of 100 bụ gone so soon painful exit we regret to announce ka anyị jụọ onwe anyị ajụjụ ndị ụmụazị na-akparị ndị okenye ụmụazị na-akparị ndị okenye mana gị bụ okenye jụọ onwe gị ajụjụ maka onye mee onwe ya oke busu achụọ ya ọsọ maka ịkpa agwa ị kwesịrị ịkpa dịka okenye ị bụrụ nne ị na-abata n'oge maka ọ nne na-abata n'oge na-ama ụmụ ya na-eje ije abalị mana mgbe gị nwa bụ nne na-eje ije abalị di gị bụrụ onye na-aṅụ nkwụ o nwerọ ka ụmụ unu tinye aka n'obi sị na onye a bụ nne m na onye a bụ nna m enwena ụmụazị enwerọ ike ịkọwapụta sị na onye a bụ nne ha na onye a bụ nna ha kedu ife kpatara ya nụ maka ajọ ndụ maka akụkọ a na-akọ n'isi nne ha n'isi nna ha ọ ife ndị a ka o kwesịrị ka anyị neba anya ekwuona m maka ekike ekwuona m maka asụsụ ekwuona m maka omume ekwuona m maka nsọpụrụ ebe ndị okenye nọ onye ma ndị okenye amarugo ndị mmụọ ngwere ọnwụ na-arịrọ enu ọjị abụrọzi nwa ife m ji wee metụsị ife ndị a aka bụ ka anyị jụọ onwe anyị ajụjụ na nchịkọta ọ kwa ị fụrụ ekpukperechi okpukperechi ndị igbo so were na-amụnye ọkụ n'anị igbo taa ụmụazị ji wee ife ndị okenye fụrụ na arụsị na ọgwụ wee wepụ aka ka ụmụazị je-etinye isi hmm. gwọọ ajụ wee buru ị ma mmụọ ị ma ife bụ mmụọ ị ma mmụọ na enwerọ ihe eji nụ ha na na mmụọ na-eme nka i jee buru na mmụọ na-enye ego i jee buru ị ma ife o rie wee naba maka ọ bụrọ ife a na-ekwu ma ejebe ọgụ ka a na-ekwu ma anatawa a na-eje ọgụ onye ọna asị mbụ gịnị na m ruo ebe a m gbukọrọ isi mmadụ niile mgbe e ruo oru ị fụ na ife eji ọnụ eme na-ebi ọsịsọ ọkwa ị fụrụ ekperuchi ya na-eme n'ala igbo ekwuona m ya onye igbo ọbụla bụ onye igbo eji ọbara igbo wee mụ ada m ekwu ndị a tụwasịrị ime ha na libya ndị atụrụ ime ha na banjul ndị atụta n'ime ọkwa amarọ onye tụrụ ime ha ana m ekwu onye a mụrụ amụ mpuru mpuru na ala igbo onye nwere ala igbo nne na nna gị bụrụ ndị igbo ịfụnanya na ịdịkọ n'otu na-eweta ọganiru ife ọ sọrọ gị na-ekpe ị na-eje ụka ị na-agọ mmụọ ị na-efe arụsị ị bịa na ụmụnna nke a kpọrọ kindred ee eh? o nwerọ onye ma ife ibe ya na-ekpe ife jikọrọ anyị ọnụ bụ ndị igbo maka ezi afọ a a sị gị na nke a bụ ụmụnna ndị dị otu a a na-eme akwa nkwụ ị fụ ebe edebere ha kanopi na ife a bụ ụmụnna okeke ife a bụ ụmụnna okafọ otu a ka ọ dị ndị nwunye di otu a ka ọ dị ụmụada ebe a na-eme ụmụada ebe a na-eme nwunye di ebe a na-eme ụmụnna ada ekwu okwu ife onye na-efe na ofu efere ka onye ọna na-eri nri ofu iko ka onye ọna ji aṅụ mmiri otu a ka ndị gboo si wee mee ya ife ọbụla ị na-ekpe bụzi n'obi ka ọ dị gị tupu ikpebe ife ọbụla ị na-ekpe bụrụgo onye igbo ekwesịrọ ka okpukpere chi kewa anyịwa bụ ndị igbo nke a na-ekwu na ndị jizọs mere nke a mee nke ọ na-afịa ebe niile ndị ofe mmanụ kwekwa nwe ndị kwe na jizọs mana ọ bụrọ otu a ka ọ dị na be ha ndị ugwu nwe ndị kwe na jizọs ọ bụrọ otu a ka ọ dị na be ha obodo niile dị n'ụwa nwere ndị kwe na jizọs mana ọ bụrọ otu a ka ọ dị na be ha onye ruo kpee nke ọ chọrọ ibutekwu arụsị dọba n'ime be gị ọ bụrọ iburu idọba n'etiti main road o nwerọ onye ya ebukwu krọs wee kwuchie n'etiti ebe ndị mmadụ si aga inwe krọs n'ime be gị inwe baịbụl n'ime be gị kedụzi ife na-eko achịcha maka ife a na-efe efe na ọ na-abụ onye egwu ya nyere ọkọ chọba onye ọ ya agha eze ọ bụrụ na afịaghọ gị ibicha aka n'ife ọjọọ afịaghọ gị esi nọ ndị ụka enwe ndị pastọ gwụ gị wayo ndị ori dị na politiks ndị ezigbo mmadụ dị na ya ndị ori dị n'ụka ezigbo mmadụ dị na ya ndị ori dị na dibịa ezigbo mmadụ dị na ya ka ife o ji bụrụ na ọ sọsọ ụka ka a na-ekwu mbụ gịnị na ụka emena arụ na a ya ekpochapụ ife o ji dị ka ndị ori ọ ka na ụka bụ na ebe ndị gbaa agbabazi na ebe enyemaka dị ọ bụrụ ebe enyemaka dị onye ọna edeche ife ọ ya arụ ma pastọ dị ya nụ ma fada dị ya nụ oge ndị ọrụ ozi ọma na-abanye alụ ọrụ ozi ọma echekwudo onyinye ndị mmadụ agana maka agụụ dị ọnụ na-eri eri ka nke na-alụ alụ onye ọbụna baa n'ubi ga-etinye aka n'ọrụ mụnwa na-akọ ọrụ ubi ana m akọ ọrụ ubi enwere m ife m na-alụ kemgbe m ji wee mara ife anọ m- anọ- ana m azụ ahịa ana m eme biznes ọtụtụ ezinụlọ atana afụfụ n'aha jizọs akwụkwọ nsọ kwuru ya ekwu ọtụtụ ezinụlọ atana afụfụ maka agwọrọ m ọgwụ a ka na-ekwu nke eji aha jizọs mee ọ bụrọ jizọs jizọs abụrọ an economist jizọs abụrọ ya mee ekọnọmi naijiria ji wee dị ona jizọs abụrọ a politician ka ebe ị na-akpọrọ ya kpọnye onye ji afa ya onye sị kịta na afa m bụ afamefuna o wee werụzie afamefuna impersonator wee jezuo ori ị ya eje gbukọwa ndị niile na-aza afamefuna onye ahụ jee yiri awọrọ onye ọzọ wee mee ife ọjọọ ka ị ya achọba ọ ka e si eme ya ajọ mmadụ dị n'ife ọbụla every noble profession nwere ajọ mmadụ ebe ọbụna ife ọma dị ife ọjọọ dị ya mana nke mana ezi afa ka ego ife anyị ji agba mbọ na-akwalite na sị wepụ ata na ọka sị eje na-eji iwepụ ata ewepụ ma ọka ife a ya eji wee wepụ ata na ọka bụ ka ọka mee ọfụma ee maka ị bịa rapụ ata na ọka ife oyibo na-akpọ na agriculture malnutrition ị fụ na ọ ya emebinata nutrient ọka ya eji wee buo ata ewekọrịa gị nwa nwe ubi ama afụkwa ebe i si wee ba otu a ka ife ọjọọ na-adị ife ọjọọ na-efe efe ife ọjọọ na-emebi obodo na-ekaba anyị dị ka anyị mee n'ala Igbo ka ọ bụrụkwa ife ọ bụ Donald Trump na-eme campaign wee sị let's make America great again a ya emenwu ana Igbo ọ dị great again o kwesịrị na ị na-achọ ife dị mma ị gbado anya ị na-achọ ife dị mma ị kwụba aka ọtọ success ada abịa by crime ọ na-abịa by sincerity onye ọbụla nọ n'ụwa chọrọ ezigbo mmadụ ya na ya emekọ ife iji maa atụ onye ori zuta ego kịta wee jee meghee business ọ bịa n'ụlọ ụka chọọ ezigbo mmadụ ya bụrụ ya cashier mana e nwere ụmụ nwaanyị ndị ori ya na ya na-abụ na-ezukọ ori kama ọ ya esi ebe ahụ weta n'ofu onye ya na ya na-abụbu 5 and 6 ya mere ihe dị na ezi afa anyị na-ekwu okwu ya bụ ịkwụba aka gị ọtọ ọganiru gị bụ iwu ka ọ bụ akwụkwọ nsọ kwuru ya na Aịzaya 3:10 tupu akwụkwọ nsọ abịa ndị gboo na-eti ya n'ọrụ na ịkwụbara ara aka gị ọtọ ọ ya ka m ji wee sị na otu ọrụ onye dị ndị agbata obi ya ma dịka m si wee na-ekwu na mbụ na onye ọbụla chọrọ onye na-ekwu eziokwu ụlọ ọrụ ọbụla chọrọ onye na-ekwu eziokwu ụlọ akwụkwọ chọrọ ndị na-ekwu eziokwu ọtụtụ office ebe a na-emepụta ngwa ahịa na ọtụtụ ebe dị iche iche chọrọ onye na-ekwu eziokwu ekwensu chọrọ onye na-ekwu eziokwu n'agbanyeghị na akwụkwọ nsọ sị na ya nwa bụ nna ndị niile na-atụ asị mana ọ chọrọ onye na-ekwu eziokwu maka ọ bụ na i je otu nzuzo kịta a sị gị kpọta nwa gị nwaanyị ka e wee merụ gị ọgwụ ego i wee jụ na i wee jee kpọta ofu onye akwụna n'iro ịkpọta nwa gị nwaanyị ha wee chọpụta na ọ bụrọ nwa gị nwaanyị ha taa gị afụfụ i buru ndụ gị wee kwụọ ụgwọ ị fụ na ekwensu na-atụ asị ekwensu bụ nna ndị asị mana ọ chọrọ ka a tụọrọ ya asị ife a ka anyị ya ajụ onwe anyị ezigbo onye ori zuta ego ọ chọba ezigbo mmadụ ya bụrụ ya cashier gwazienụ onye ori ya bụrụ ezigbo mmadụ ọ nyịrị ya ka mamịrị nyịrị ọkụkọ ife a ka anyị ya ajụ onwe anyị na ajụjụ ife anyị na-akọwa bụ na ezi afa ka ego ọ nya bụ ife niile anyị na-agbakwasị ụkwụ ezi afa ka ego ọ dị mma ịdị mma mana o siri ike ịdị mma amara chineke ya na ntachite obi na inwe ndidi maka ọghọm afịa dịghọ na ndidi i nwere ana ndidi n'ife ọ na ime ma afịa ya aghọghị gosi m onye afịa ghọrọ ka m gwa gị ebe ọ gafere ndidi n'ikpeazụ ndụmọdụ niile anyị nyere bụ ka e wee kwalite asụsụ Igbo ka a kwalite omenala Igbo ka e were njem ndị Igbo na-aga ka Igbo ghara abụ n'ife mere nchefu ife ndị oyibo na-akpọ extinction hmm. ka anyị ghara abụ n'ife anyị eme chezọọ a na-asị na e nwere ndị a na-akpọbụ ndị Igbo o kwesịghị ka ọ dị otu a ọkụ ndị nna nna anyị nwere nye anyụkwana anyị n'aka dịka m si wee kwuo na mbụ ife gbasara ịza afa ma n'ụlọ ọba akụ ị fụrụnụ onye ugwu ọ zaa afa a mara ebe o si ị fụ onye e, akwa ibom ọ zaa afa a mara ebe o si ị fụ onye ofe mmanụ ọ zaa afa ị mara ebe o si ndị kacha aza afa oyibo bụ ndị be anyị hmm. ụka sokwa wee mee ya maka oge ndị ọcha bịa anyị ji ọnụnụ ọkụ na obi aṅụrị nabata ozi ọma azabazie pọl matiu pita mana i nenekata ị fụ na onye amerịka ama aza pita n'ebe a na-eme mmiri chukwu ọ ya aza rice ma ọ zaa a sị na anyị afụ na afa mmadụ ọ sị na afa mmadụ bụ rice a na-azakwu ma beans ị fụrụ ya e, were ya wee were ya mee ya mmiri chukwu ọ nya ka m ji wee jụ ụfọdụ ndị isi ụka kee ife kpatara ya mana ekene dị chukwu na kịta na e doziena ya e jizi afa igbo were eme mmiri chukwu kịta e jizi afa igbo ee eh, mistake bụ part of life ife niile a na-eme n'ụka abụrọ mmụọ nsọ si kwuo e nwere iwu nke nzukọ nwee iwu nke chukwu iwu nke nzukọ bụ nke mmadụ debe chi na-efo a na-edozi ife ndị e dozitehọ na mbụ ọ nya bụ na uche na-abịa abịa ọzọ enwere ndị anyị kwesịrị inejere anya n'ala Igbo iji maatụ nna anyị Pete Edochie bụ onye na-eme ihe ejije ọ na-asụ oyibo ọfụma mana ọ sụba Igbo ebe a oyibo ama abanye ya ife dịka mm, eh, nne anyị ukwu bụ Ngozi Okonjo-Iweala ụnụ afụrụ afa na-ene n'afa unu ene na asụsụ ngozi okonjo-iweala afa ịtọ a bụ afa igbo enwerọ afa oyibo bara ya onye ọbụna ma na ọ ọkachamara na o so na ndị ọkammụta ị gụba na naijiria gụọ i site na ofu ruo na iri ị gụnyeghị ma na ọ onye iro na-agụ maka nwaanyị nọ ka nwaanyị si anọ ehe ife dịka Chimamanda Adichie ọ nnukwu ada anyị nwaanyị ka ọ bụ Chimamanda Adichie afa naabọ a bụ afa Igbo ọ na-asụ oyibo ọfụma na-asụ Igbo ọfụma o so wee sibe o nwerọ nke ọ nọhọ na ya nke ife dịka nna anyị ukwu Chinua Achebe Chinua Achebe afa naabọ a bụ afa Igbo ọ na-asụ Igbo ọfụma ọ na-edekwa oyibo ọfụma na ọtụtụ ndị ọzọ m ma akpọchanwu afa ha ibe dịka Chukwuemeka Ọdụmegwu Ojukwu hmm. afọ ịta abụ afọ Igbo ọ na-asụkwasị English ọ gụrụ akwụkwọ o nwere nke o jero gụọ ma n'obodo oyibo ife m ji wee metụsịa afa metụsịa afa ndị a aka bụ ka anyị mara amarụ na e nwere ntọ na ana ndị a ji wee mee ka Igbo wee ruo anyị aka ka anyị gbaa mbọ fụkwa na ife gbasara Igbo ruru ụmụ ụmụ anyị aka maka ọkụ anyụnarị anyị the future generation ọtụtụ agbụrụ na-abịa abịa nwere ike ịgbaghara na ata anyị ụdị arụ a na-eme kịta emere mgbe ha na ya ụdị ọbara a na-akwafe kịta akwafere mgbe ha na ya ha rapụrụ ezi afa ọ nya ka anyị ji wee nweta ugwu nya ka eji asọtụ anyị anya mana n'ezie ka anyị dị kịta nee ka anyị na-agwọta onwe anyị na pọtọpọtọ amarozi oke okenye amarozi oke nwata okenye na-agwọ ofe nwata na-agwọ ofe okenye na-agha aja nwata na-agha aja ebe ndị ìsì naabọ na-eri nni ọ sọ chineke ma onye gwọrọ ofe otu ọ dị tata na anị igbo ọ sọ chukwu ma kedu onye anyị eji wee gboo ọgụ a biko ana m ayọ ndị niile m kpọrọ afa otu dị iche iche ndị ọha na eze ndị igbo enwere nke ndị ntorobịa enwere nke ndị okenye enwere ọha na eze youth enwere nke ndị okenye biko ka anyị mee na ife anyị kwesịrị ime ife a na-akpọ common interest of ndị igbo ebe ọwụna ndị igbo nọ na mba ụwa niile si nwee ndu ndị ndị igbo unu nwa bụ ndị ọha na eze nwee representative ya ada eje mgbe ha ya ada eme eri m ji ọ bụrụ ife sọrọ ha ka ha ya ada eme na be mmadụ ka ọ ya bịa ebido ịda iwu i ruo na Rome i mee ka ndị Rome ebido ha na ịda iwu ndị ọha na eze ezije ndị ya eje nọchite anya ha ewee dozi ife na-eme mmebi na ọ ka esi eme ọ bụrụ nke ọbụna arapụ ụmụazị be anyị nke ọbụna achọwa ebe ha na-azụ ahịa nke ọbụna achọwa ndị aka ha dị ọcha ka egbuo ọ jọgbukwara onwe ya ụmụazị ọna nwere nne na nna a na-enwe ndị na-achịkọnata ha ma ọ bụ na o nwe ka ọ gbaghara si wee dị ndị okenye ndị Igbo bụrụnụ ndị Igbo okenye ka anyị chekwanụ ụmụazị anyị na ọkụkọ chị ụmụ ada efe elu onye amaro ebe mmiri bido mawa ya ada ama ebe ọ nọ wee kọchịa ee o nwere ife m chọ ka m yọọ n'ikpeazụ ị bụrụ ha n'okenye mee ka ndị ntorobịa marụ ife dị na ife mmụọ ya na ife dị na ịgọ arụsị ọ dị mkpa maka ọ nya nwa kacha emebi ife ife dị n'ife mmụọ na ịgọ arụsị si mee onye ọbụna bụ onye igbo bụ okenye na-ekwu eziokwu ma na arụsị adịhọ n'omenanị igbo ife arụsị adịhọ onye ọbụna bụ onye igbo ma na enwere chukwu okike abịama isegodo ori na i kwetahọ na jizọs kraịst nwa ya ee mana ị ma na enwee chukwu okike abịama ị bịa na iwu o debere iwu nke chukwu rapụzie nke ndị nna nna anyị e, nke ndị ozi ọma weta abịa na nya bụ e, e, chukwu okike abịama onye ọna ma na igbu ọchụ adịrọ mma onye ọna ma na ije dakpo nwaanyị adịrọ mma onye ọ na mana ije kpọrọ nwunye nwanne gị nwoke maka e nwere ka esi eme asị na a na-ekuchi nwaanyị ma ọ bụrụ na onye nwụrụ anwụ mana kịta mmadụ na-eje ya na nwunye nwanne ya na-enwe mmekọ sọsọ ka o wee nyere ya aka ọtụtụ arụ emego aka ndị mmụọ wee pụọ ebe anyị nọ ọnya ka chineke ji wee sị na ọ bụrụ na ayọọ ya na ọ ya emekwakwa ana anyị ọzọ mana anyị ewetuo onwe anyị ana sị efezina ego sị efezina ego ịkwụba aka gị ọtọ ego ya achọ gị wee bịa ego ada eje ebe a na-eme arụ ego ada eje ebe a na-enwe ọgba aghara ọnya kpatara enwebe ọgba aghara ọganiru ana ife ego na-achọ bụ ezi afa ọnya kpatara na ịfụrụ ana ndị kpara ego jụrụ oyi ha na-anakpu naba mana ịfụrụ ana onye ji ife mmadụ ọ na-amụ anya abalị na-echekwa ya maka onye i ji ife ya na-achọ gị nwa ji eji amụrụ anya maka ịnarụ gị ya ọ bụrụ ife ahụ kwuru kama ị ya atabiri ha kowe ezi ya na ụlọ ọkụ wee jụọ oyi kedu ife m na-akọwa ụmụnne m ka anyị gbanụ mbọ ka anyị kwalite na asụsụ igbo ka anyị gbanụ mbọ ka anyị kwalite omenala igbo ka ụmụ nwaanyị anyị na-eji ejiji eji marụ ndị igbo ka anyị na-ekene ekene eji marụ ndị igbo ka anyị na-azasị afa eji marụ ndị igbo ụmụ m bụ afa igbo ka m bagasị ha ha nwere afa eji mee ha mmiri chukwu mana nke igbo ka m ka wee kpọọ ana m aka agba mbọ buwezie nke igbo ahụ ụzọ maka ndị nwe asụsụ oyibo ee eh, dịka m si wee kwu ha dị proud of their language ha dị proud of their names anyị kwesịrị ịdịkwa proud of ours o nwere ife sụchara oyibo sụkarịa ndị nwe oyibo ife ọ sọ gị tụọ ọnụ nkọ na-asụ oyibo ịma asụkarị ife o yiri bụ onye ugwu ịsụkarị gị bụ onye igbo ịma na ya abụrụ gị mgbarụ onye ugwu sụkarịa gị n'igbo ịma na ya abụrụ gị mgbarụ o nwe nwaanyị m jụrụ ajụjụ sị ya ya na ụmụ ya batara e, emume krismas m wee sị ya nne m kee ka ụmụ gị mee e, ọ sị m na ha dị mma ka m jụzie ha ajụjụ ọ sị m na e, they don't understand Igbo language m sị nụkwa m sị ya kee nke ha na-anụ asụsụ onye ọzọ m wee jụọ ya agbaba izu ma ọ bụ ịchọ ịgbanye ụmụ gị izu ebe ndị mba nọ unu nọ na ime ụlọ ndị ndị ọzọ wee nọrọ ị chọọ ka ị gwa ha okwu ndị nọ ebe a bụ sọ oyibo ka ha na-anụ ị chọọ ka ị gwa ụmụ gị okwu n'asụsụ ndị ahụ ama anụ kedu asụsụ ị ga-eji gwa ha okwu nwaanyị ghebe ọnụ oghe na-ene m maka ọ ma mmenwu ya na oh yes ọ ma mmenwu ya ee oyibo ka ọ ya asụ ndị ahụ ewee nụ ha ma agbanwu izu maka ọ sọ oyibo ka ụmụ ya na-anụ enwero dialect enwero their own language ụmụ ya na-anụ ọ jọgburu onwe ife m ji wee jụọ ajụjụ a jụọ ya onwe gị ọ bụrụ na anọ ibe gị ndị mba ọzọ wee nọ ibe gị ị chọọ ka ị gbanye nwa gị izu ị chọro ka ha nụ maka a sị na okwu baa n'izu achụpụ onye ọbịa n'iro ọ bụzie na anọrọ ebe ndị ọbịa na ọ bụrọ ndị ya achụpụnwu n'iro ị ma gbakwanụ nwa gị wee pụọ ọ bụ dị ha ga na aja ịgba izu gbagide ha kedu asụsụ ị ga-asụrụ nwa gị n'iru ndị a ka a ghara aghọta na ajụjụ ekwesị ntụkwasị obi ị nenecha ya enwee ife ị ma ị ghọtara na ya ị zaa ya na ngalaba ebe onye ọ nọ na-atụnye uche ya biko ụmụnne m ife anyị ji wee na-ehibe ife a bụ ka mbọ ọbụla anyị ya agba maka ife anyị metara kịta ka anyị ji wee cheta anyị enwere onye kweta na ya na anini si n'ofu ụmụnna maka na eji ife ọjọọ were ama atụ enwere onye na-ekweta na ya na nwoke a na-agwọ nsi ma deriko ma chiejina ndị ori niile a ma osisi ka nkwụ o nwere onye pụtago ọ sị na osisi ka nkwụ tọrọ ya maka ejiri ife ọjọọ were ama atụ ejighị nchiche ama atụ ọrịa mana ịgbakọ ịfụ ndị niile m kpọrọ afa mmadụ ya asị kịta ị gafee ebe ngozi okonjo iweala ị nweta be m o nwekwa ike be ya tere aka mhm. mana maka na afa onye a bụ afa na-ada ụda ife a na-akpọ landmark e were be ya e mere landmark mmadụ asị na ị gafee ebe ibeto ị nweta be m ị gafee ebe coscharis ị fụ na ife dị mma ka eji ama atụ onye ọna nwee n'ezi afa onye ọna mee n'ife dị mma nọ ebe a ka anyị na-agbakwasị ụkwụ ka anyị kwalite na asụsụ igbo ka anyị kwalite omenala igbo ka anyị mee ka ụmụ anyị marụ na ha nwere ntọ na ana na enwere ebe ha si ọ bụrụ na i fucha ọfịa enwe ndị okenye na panya equatorial guinea wee ruo ebe a fuo ọhịa ụfọdụ ndị Igbo mụsị ụmụ ụmụazị Igbo nọ na equatorial guinea enwere ike ịnatazi na the ancestral land o juru eju ụfọdụ ife anaghị emekwa kịta maka na ani Igbo dị otu ọ dị o bidoro ahọ ịtọ na ịnọ gara aga mana ife m na-achọ ịgwa unu na nchịkọta bụ ọgwụ bụ sọsọ ahọ ịnọ ka a marketiri ọgwụ na social media nee ka ani Igbo dị sọsọ ahọ ịnọ ka a marketiri ọgwụ na ani igbo nee ka ani igbo dị mana ị bụrụ ha n'okenye jụọ onwe gị ajụjụ kpọnata ụmụ gị ụlọ dịka m si wee kwuo obodo ahụ ị nọ ọ ndị nwe obodo gbara mbọ dozie ebe ha ndị Ghana dozie Ghana South Africa dozie South Africa ọ ndị obodo na-edozi obodo mbịara mbịara ada bụ eze n'obodo onye ọzọ gbaa mbọ ka ị dozie ebe gị anyị nwa na ebe a ma ebe airport dị anyị ma ebe e nwere seaport o nwere onye ama agbapụnwu mana nna gị ọ gbapụrụ ọkwa ha zọtara ani igbo eji wee mụọ gị na ya mhm. ị kwazie nkuferụ jụ na ị ma anata ọ bụrụ na ha gbapụrụ ọsọ aka enwe ebe a na-akpọ igbo land gị nwa jewarụ ee eh, ị mụsị ụmụ gị n'obodo oyibo ha na-aza rice na-aza drinking water na-aza ọtụtụ afa dị iche iche ndị ọcha na-aza o nwere onye ma na ha bụ of igbo origin ife ọ sọ onye bụrụ mbịara mbịara ada bụ eze n'obodo onye ọzọ onye mba bụ onye mba ee onye mba bụ onye mba ife ọ sọ sị kwara agadi nwaanyị akwachi bi ndị m ya nọ m onye ọ bụ mhm. ee ọ ebe a ka m mejere ụmụnne m ana m asị ka emesịa nụ